kedu ihe Matias Ezeaku mere this man kedu ihe Ejiofor Ezeaku mere nwoke a guzo n'ihu akwụkwọ m ebe a kedu ihe o mere ya o ji na-achọ igbu this man na-etretin life ya lee na ebe this man na-abagara Matias Ezeaku mba wee na-akpọ Christians nke a bụdị nke kachara njọ wee na-akpọ Christians ka ha gbakọ aka na onye a ekwesịrọ ịdị ndụ ọ kwa mmadụ dị ndụ na-eku ume na-ekwu ụdị okwu a n'ebe nwanne ya nọ na Ejiofor Ezeakụ ekwesịrọ ịdị ndụ na e kwesịrị ka mmadụ sacrifice ya igbu nwanne gị ị wee na-akpọ ndị ụka ị na-asị Christians Christians ka ha tinye anya gbuo nwanne ha ọ nyanwa bụ ihe unu na-eprichi na chọọchị kedu ihe ọjọọ Matias Ezeakụ mere maka na o kwenyerọ n'ihe i kwenye ọ ihe i jiri kpọọ nwanne gị asị ọ ihe i jiri sị weta nwanne gị ka e gbuo ọ ihe i ji na-akpọrọ ndị ụka ka unu tikọọ aka wee gbuo nwanne gị wọchigodi na ihe onyonyo a ka unu nụ olu ya ka o ji ọnụ ya kwuo na ọ bụrọ m kwuru o kwuchaa m ga-atụkwasakwu okwu Christians
Matthias ekwesịrọ ịdị ndụ you understand na ọ sacrifice somebody kwesịrị ime biko we have to stop Matthias ọ kwa unu anụgo ya
na Ejiofor Ezeaku ekwesịghị ịdị ndụ ị na-akpọ Christians ka Christians gbakọta aka ka unu jee gbuo nwanne unu maka na o kwenyerọ n'okpukperechi unu kwenyere gịnị ka Ejiofor Ezeakụ mere ọ bụ gịnị ka nya bụ Matias Ezeakụ mere ọ kpọrọ nwunye gị o gburu nne gị o gburu nna gị ele ihe ọjọọ ahụ bụ ihe bụ ihe Matias Ezeakụ mere a ga-ajụkwa ese a ga-ajụ m ese ajụ m maka before this guy apụta bịa kwuo ụdị ihe a o gosi na o nwego nke ha na-eme n'azụ ebe ọ kara obi kwupụta nke a ekwupụta n'ọnụ onye ma ka nke unu ekwupụtaha ekwupụta gagoro ị na-akpọ Christians ka ha bịa gbuo nwanne gị gị nwa kwenyere na faith ị kwenyere na okwukwe ma Ezeakụ kwenyere na reality with evidence practical a na-eme ya a na-ahụ n'anya enyemaka Ezeakụ nyetegoro ndị mmadụ n'ụwa a gị nwa bụ nwa okorobịa na-achọ iwere ndụ ya i nyego otu ụzọ n'ụzọ iri ya ndị niile bụ ndị Ezeaku zọgoro ndụ n'ụwa gị nwa bụ nwa okorobịa ị zọgo mmadụ ole wepụtara m mmadụ ịbụọ maọbụ ịtọ bịa gosi ndị ụwa ndị zọgoro ndụ mana ihe ọma niile nwa okorobịa na-eme ị hụta ya because na ị kpọ gị ya asị kedu ihe na-akpatara na ndị be anyị kpọọ mmadụ asị whether ma onye ahụ mere ihe ọma ma o mere ihe nke ọjọọ ha ga-ata gị ya na ọ ihe ọjọọ ka o mere ihe ọma ahụ ọ na-emere ndị mmadụ ị gaghị apụtakwa bịa mee ya eziokwu ahụ ọ na-ekwu bụ ihe na-ata gị arụ na ntị maka na Ezeaku na-agwa gị eziokwu Christians ọ gịnị bụ ihe mere na o kwesịghị ịdị ndụ?
kedu ihe mere you understand na ọ sacrifice somebody kwesịrị ime biko na-eme onweghị ha we have to stop Mathias kedu ihe ahụ bụ ihe ọjọọ o mere gị ị na-agbatara ya oruru onye pastọ na-ebi ebubo na ego o nyere mmadụ na o nyeghị ya nke o doro gị anya na aghụghọ dị n'ime ya na pastọ kwuru ihe ahụ tụrụ asị Ezeaku wepụtara receipt o ji wee kwụnye ụgwọ ọ mmadụ ka o nyere ihe ahụ ọ mmadụ ka ọ kwụnyere ya kwụnye n'aka security man sị ya ke ndị a kedu ihe ị chọrọ ka o mee o wee jebe ebe ọ na-eje ọ bụzi ma nwaanyị ahụ emechara na anachi ha zụga were ego ahụ onye ka ị ya-ata ụta because ama m na ọ ka i nwee ike zọchitere onye kpọrọ onwe ya man of God na-akpọ nwanne ya ashị ọ ihe mere i ji pụtazie sị na the best bụ christians pụtanụ ka e jide Ezeaku ka e gbuo ya na o kwesịghị ịdị ndụ ọkwa ka ụnụ na-afụ na ihe na-eme anyị si anyị n'aka ihe na-eme anyị si anyị n'aka tụsaranụ m ozi a ka o rukwuru all the christians ka o rukwuru that young guy ka ọ ma that na o bupụtego onwe ya bupụte ndị kwụ ya n'azụ o bupụtego onwe ya onye kụzie eziokwu na anị igbo a sị gbuo ya onye kụzie ihe ọjọọ sị na ihe adịrọ mma a sị gbuo ya why o jiri wee kwuo nwanne hapụnụ Ezeaku na okwukwe nke ya hapụnụ Ezeaku n'ebe o kwenyere ọ bụkwa na ọ ihe gbasara ịlụ ọgụ alụlara jizọs ọgụ hapụ jizọs to fight for himself ọkwa ụnụ sị sị abọla ọbọ na ọ na jizọs ga-abọ ọbọ kedu ihe i ji pụta kịta chọzie ịbọ ọbọ tụsaranụ m ozi a tụsaranụ m ya bụ ozi maka na ihe a bụ bụ expensive talk ka ọ bụ mmadụ ịthreaten mmadụ igbu ya nwanne gị for that matter kedụzi the unity dị na ime unu bụ ndị igbo a na-ekwu ka anyị jikọta onwe anyị ọnụ ụnụ nwa bụ ndị nọkwa n'ime ala igbo a na-apịasa apịasa ị na-apịasa apịasa sị kpụta nwanne gị ka e gbuo kedu ihe o mere gị ajụjụ a ka m jụrụ o ji na-ethreaten ndị ya okay onye a na-ekwukwa ihe a bụkwa onye igbo onye igbo be anyị ka ọ bụ ọ sụhọ yoruba ọ sụrọ awụsa ihe ọ na-asụ wee na-ekwu okwu a bụ igbo ka ọ na-asụ iji gosi na onye ọ chọkwara igbu bụkwa nwanne ya ka unu wee fụ na ihe na-eme be anyị ihe na-eme n'ala Igbo si n'aka ndị Igbo most of ihe na-eme n'ala Igbo si n'aka ndị Igbo